Atate, mu dzina la Kristu Yesu, Yehova Mulungu amene mudalenga kumwamba ndi dziko lapansi, chakukomerani nsoni kuti tsiku la lero Yehova mukhoza kukwaniritsa linganizo limene linachitika kuti tikhoze kukhala ndi msonkhano waukuluwu. Ndinu Mulungu wokhulupirika, Mulungu wachikondi, amene mumakonda amene amakutamandani namakunyozani, onsewo muwasunga ndi kuwaonetsera chikondi chanu. Yafika nthawi imene Yehova mtumiki wanu afika patsogolo ndi kutipatsa mawu. Yehova tikupemphani kuti mutsekule maso, makutu komanso mitima yathu

Ndi chisomo tikhoza kukumana ndinu yafika nthawi imene mulungu wanga muyakhule ndi moyo wanga muyakhule ndi moyo wayawa komanso muyike mawu mkamwa mwa mtumiki wanu mu dzina la khristu yesu tapempha komanso kuyamika amen Hallelujah. Ambuye ndi wabwino ndipo nthawi zonse tiyamika Ambuye Mulungu wathu chifukwa cha chisomo chimene watipatsa kuti lero linonso tikhoza kusonkhana ndi cholinga chodzagawana mawu a Mulungu. Chilengereni dzikoli Mulungu, achina Adamu nkukhalapo nkumwalira. Achina Mose nkubwera, nkupita, ine nkuyamba kudzaponda nthaka ino, kudzapereka uthenga kwa inu. Ambuye ali ndi cholinga. Ameni. Ndiyamika Kumwamba chifukwa cha kholo langa, Modereta Navaya, chifukwa cha kulola kuti mwana wanga abwere adzaperekenso uthenga wa Ambuye kuno. Sitichiyesa cholanda ndi chisomo cha mtengo wapatali. Yehova alemekezeke. Alongo wanga, zikomo kwambiri kuima nanu limodzi mu ndime ya kutumikira Ambuye ndi chisomo. Sitidziyesa oposa amawu, koma tidziwa oposa zonse ndi Ambuye amene atizindikiritsa chisomo chake nthawi zonse. Okondedwa, sitikadabwera ife pano, koma Ambuye ali ndi cholinga ndi inu. tasiya abale athu ndi kumaloku ku visazo tasiya wena amene tinakhala nawo yehova walola kuti inu ndi ife tilumikizane ndi kudzakamba za yesu kutheka wena simufika chaka cha mawa zitheka krisimasi yomaliza ndi ija mudadya mpunga iyi simudyako mukakhala muli pa mpando wachifumu kumwamba funso langa Mwakonzeka kodi? Afunsani kuti kuti mukufa mwakonzeka tafunsa tafunsa. Mtero simunakwatiretu. Mwakonzeka imfayi mwayikonzekera bwanji? Chifukwa kudzafika tsiku lina mupita ndithu. Ameni. Mawu amene titsogozedwe nawo masana ano kuchokera pa 2 Timoteo 3 2 Timoteo 3 ndidzayamba kuwerenga ndime yoyamba mpaka ndime ya namba 5 ndikuwerenga mchichewa cha lero mawu otsogolera akuti zoopsya za m'masiku otsiriza koma dziwa izi M'masiku otsiriza kudzafika nthawi zoopsya kwambiri. Anthu adzakhala odzikonda, okonda ndalama, odzitama, onyada, achipongwe, osamvera makolo awo, osayamika, opanda chiyero. Adzakhala opanda chikondi, osakhululuka, osinjirira, osadziletsa, ankhanza, osakonda zabwino. opereka anzawo kwa adani wawo, osaopa zoipa, odzitukumula, okonda zowasangalatsa m'malo mokonda Mulungu. 5 yomaliza adzakhala ndi maonekedwe achipembedzo koma mphamvu yake ndi kumayikana. Anthu amenewa uziwapewa. Mulungu wabwino ndi wamkulu amene amadziwa kudalitsa, adalitse kuwerengedwa kwa mawu ake. Ndipo wodala ndi munthu amene amati akamva mawu a Mulungu, amawasunga ndi kuwachita. Amen. Tipemphere. Chakukomerani Yehova Mulungu olemekezeka kuti monga mawu awerengedwa vomerezani kuti awa akhoze kuwalandira. Chulukitsani chisomo muli kokhulupirika kuti mawu onse amene alalikidwenso pano athandize awa kukudziwani. Amangokonda zinthu zowasangalatsa zakuti mudalenga kuti akhale aphindu ku dziko lapansi sizikuoneka. Ndikupemphera Yehova chifukwa achimwene angawa ngachibwana pothera ngati awawa nkukula uku palibe cha nzeru akuchita kutchalitchi amapita akongofuna kukwanitsa malemba yakwana nthawi muwayankhule kukhulupirika achemwali angawo amaoneka olimbikira pa zauzimu komanso ngofoka zedi pa uchimo awawa amalakwalakwa alibe serious pa zanu akuoneka okhulupirikatu awa mbuye koma chinsinsi cha moyo wawo chomvetsa chisoni yakwana nthawi yehova muyankhule ndi moyo wawo mutithandize kuti tikhoza kuyimabe ndi inu ngakhale nyengo za masiku otsirizawa zili zovuta kanenani mwa yesu khristu amen haleluya okondedwa mwa mawu a mulungu amene tawerengawa akutizindikiritsa za zoipa zoopsa m'masiku otsiriza, ndikufuna kuti tithandizane ndi kumvetsetsa pa magawo awiri, chenjezo ndi langizo molingana ndi nyengo zoipa zomwe tili. Paulo akumuuza Timoteyo akuti, koma dziwa izi, ndi chenjezo limenelo m'masiku otsiriza wanthu adzakhala oyipa akuti a Neba tikamba anthu kudziko kuno kuli anthu oyipa anthu nkhalamo zenizeni opanda chisoni anthu ameneno amabwera ndithu ku tchalichi nkudzayimba kuno koma ku nyumba kwawo kuli zambiri zoyipa ana amasiye pakhomo lakwawo sapondapo sizitheka Alipotu apa nkutheka kuti akuchimuna saphupha pakhomo panu sizimatheka. Akangobwera akuchimuna ndi nthawi yoti mudye masamba. Akuchikazi mwachita kudziwa kuti maliro a- maliro a nkhuku achitika pano poti akuchikazi afika. Nkhalamo. amayi ake amamuna wako mnzanga iwe ngakhale mother's day palibe chimene wachita mpaka foni yomwe sunayimbe koma kuti mamuna wako uja afike pamene afika paja pamene adamuvutikira amadwaladwalanso mphere amene uja adamvutikira koma iwe suyamika ulo pang'ono ayi kuyipa kwa mtima ndikuyankhula ndi ena amabwera mu chalichi kudzaperekera umboni aleluya amati ndiperekere umboni ambuye wandisunga chaka chovuta cha covid ichi ife timangodya nsima m'khuma mwako koma aneba amachita kugonera mpiru okhaokha wachitsinkho aleluya sikhaza izi ukuchita kudziwa mzako sakudya iwe kuti ndi umboni kwa iwe poti ukuchita kuti anzako sakudya chikhristu cha mtundu wanji chimenechi kuipa kwa mtima akunena ku dziko lapansi kuli wanthu oyipa mtima amene amazunza antchito kuli wanthu oyipa mtima amene sasamala mabanja abambo amatchena bwinobwino kuona amayi ngati wantchito pakhomo ngati avale nzobwereka nzopatsidwa zochitika ndithu zochitika wachena azimayi wanga bwe udalitseni kumbirizeni nthawi zinanso koma tikaona ana wanu angochita ufukula pansi ali mbuu mumangochena nokha kushawa ndi kuzikwati kupereka chuma kumbirizeni koma azibale wanu ndi ana wanu ali kuzunzika ndimati ndinene masiku ano anthu ankhanza alipo adayiwala azibale wawo ndalama zimene mukuthera bandulo pa whatsapp zambiri mbiri iti abale wanu akusowa chipepala cha braki kuti ayike nyumba mvula ikubwera alazi donthedwa alo nyumba koma inuyo muli pa whatsapp kikikikikiki, wai, i miss you kiki chizungu cha broketi cholemba pa whatsapp abale wanu ali kuzunzika kuyipa kwa mtima akatero asine kanjo ya kumwamba kumwamba kuke ku Koma moyo kuli kopita anthu ankhanza lakuzani kuti koma moyo kuli kopita anthu ankhanza tafu kuti kopita anthu ankhanza anthu opanda chikondi Paulo akukamba zomwezo Timoteo samala masiku otsiriza moyo udzakhala wovuta satana adzawayenda anthu hafu ground kuwapanikiza kwambiri zedi ameni ndi chifukwa chiyani masiku otsiriza zidzafika povuta zifukwa ziwiri mawu a mulungu atiwuza pa 1 petro 5 ndime ya nambala 8 kunena kuti satana ali ngati mkango wobuula kusakasaka wina kuti amulikwire tageti ya mdierekezi ndinuyo chifukwa kufuna kwa satana nkuti kumwambako musakalowe therefore amabweretsa kena kalikonse kokutangwanikitsa kuti ukachite kuti kumwamba satana akuti usakalowe Hey, ine kungoti ine ndimakhala busy amene mukudziwa ndi ntchito yangayi ine ndimakhala busy mukudziwa busy yo kuti musamapemphere kumwamba musakalowe musakalowe Ine ndapanikizika kodi ine tsono kodi ine ndikukula konseko wopanda banja kodi mmati nditani ine nangoti basi ngakhale ndikhale sipeya wilu bola ambuye bola ambuye ngakhale ndikakhale mg2 koma mpaka ndimvetsa koma mpaka kakuti komvetsa pa mg2 ko kuti mdyerekezi akudziwa ndikufuna ndimulikwire amene

mapiri anathawa amagwirira kubira pansi munkayi akarupa dzana lero mudazimiratu moto wamabhesi wapakalakala kuponda mdyerekezi kuseweredza chifukwa cha mdyerekezi ali bize kufuna wina amulikwire namba 2 satana adaponyedwa ku dziko kuno monga mwa chivumbulutso 12 ndime namba 12 akuti kumwamba kunali chimwemwe pamene mbereke chinjoka chokalamba chinagwetsedwa pansi ndipo anamva mawu akuti tsoka mtunda ndi nyanja pakuti woyipa watsika komweko ali na udani waukulu pakudziwa kuti kamutsalira kanthawi kochepa okondedwa mdyerekezi kuthamangitsa zake ndi kupangitsa kuti za ambuye zionongeke pakudziwa kuti nthawi yatani kodi yatha funso langa kwa aneba musati kuti aneba mumadziwa zoti nthawi yatha tafusani satana azikuposani kudziwa kuti nthawi yatha tafusani alipisa mitafusani tapanikiza sanga kumenyeni ni mtani chibuno tapanikiza tamvetserani okondedwa pakudziwa kuti satana nthawi yake yamuthera ali pa changu kupangitsa kuti wanthu asiyane naye mulungu ali pa changu kumperezani Ah, kuti munthu akakhale hule amafuna kuti akongole kwambiri atani aa amakuti a nkhope yokhayi bola yayera tiye kadzipita nthawi yatani kodi ya basi nkhope yokhayi yakwana tiye munthu angokhala america kumaso mwakona kusewa ngamala unengata nthawi yatani kodi yatha i must be said that's why muli kuti tiana ting'ono ting'ono tadziwa kale zambiri za usiku mabanja muli kuti adikire kuti adzapite ku chalichi akamangitse kenako akakhale mabanja ayi sachangu Alongo ena awatu alongo ena awa alongo ena awa ndi akazi aujeni amakwatiwa usiku okhaokha mabanja usiku nanu mwagundika azimukali mwana iwe wafika apa timati malabango kusekera awasa zouza ina zimenezi ali ndi experience ya mphamvu amenewo akudziwa zochitika zake chifukwa chiyani satana ali pa changu ali pa changu inu kale ife akalekalefe azibambo akuluakulu amakhala ndi ulemu kwa ana koma lero lino mdala wamkulukulu basi ali pakati pa ana usiku limaikola udziwasa lembe chifukwa chiyani wafika poposa munthu wamkulu ulemu wonse kupita nthawi yatani kodi akufuna mbiri funso kwa neba inuyo muli kuti sanakugwire ndi satana tafunsa sanakugwire ndi satana sanakugwire ndi satana mawu amene paulo akunena kuti anthu oyipawa mu- mundimvetse paulo akuuza timoteyo mbusa wa mpingo pena ndiye kuti zimene watchulazi zimene anthu azidzachita masiku otsiriza funso langa adzichita ndi akunja kapena amtchalitchi ndiye kuti muone zimene akutchulazo onyada odzikonda amwano opereka anzawo kwa adani akukhala nawo maonekedwe a chipembedzo mphamvu yake atatani kuti adayikana tangofunsanani kuti inuyo chanu nchiti tafunsanani inuyo where are you ngati sakumva chichewa afunseni chizungu where are you among this where are you wabwino mvetserani zimene paulo akunenazi sizinafunika akunja sizinafunika ndani kwa sizinafunika ife akamazichita akunja ndi zovomerezeka awa chifukwa chakuti yesu samudziwa adzitero adzinyada poti yesu samudziwa adzichita matama poti yesu samudziwa adzinama adzichita nkhanza chifukwa ndi zotsatira zakupezeka kwa ziwanda mwa iwo nanga wopemphera zikutheka bwanji inuyo zikutheka bwanji pamenepa pakuulula chinsinsi chimene satana wachita ndi ichi sakukuchotsani mu tchalichi ayi koma akukuphani mwauzimu mudzipita ku tchalichi mulibe kena kalikonse kuti musakhale ndi mantha pa tchimo that's why mumapezeka kuti tili mu church ayi abusa mone chikwande chili kumanja nomagalagala kengenge ayi awasa awasa tachitachita ndi anzanu zimenezi ubusa bwanji ali phee akula mpingo kaoka umakambirana ngati zachilongosoka akupangirwa pulani lochija yasiya bwino koma ija mudziwa anthu onena kuti achita za uzimu akukambirana zoyendetsa mpingo mambala yeniyeni apompu yeniyeni akamba zopusa mchalichi chifukwa chani satana adawasiyira chipembedzocho koma za uzimu zimene akuchita za mdyerekezi funso kwa aneba mupanga za ndani kafunsa omwewo akuba ndalama za amuna wawo pochapa ku nyumba akabwera ku tchalichi akuyesa manena iko ndi anzanu Yii, akuyesa mbava sanawachotse mutchalitchi ayi koma kuti anangowaphera uzimu adzichita zomwezo koma ali mkati therodo zochitika ndikukamba inezi alipo anthu ambirimbiri okondedwa amene yehova atati ayike poyera zinsinsi zawo kukhoza kukhala ngozi monera tangondivomera kuti ayi abusa Kambiri muli ndi ufulu wonse m'balaka muno mafoni onse akhale ndi inu mameseji muziwerenga mokweza kuti atsogoleri ndachita mimba atsogoleri ndikubwera akuthawa chani akuthawa chani zili mmenemo zachabechabe koma ndi omwewo amene mmene timayimba amazimuka ngati zenizeni mambala weniweni Mdyerekezi adachita izi, sadamuchotse mtchalitchi ayi, adamusiya momwemo koma uzimu alibe olo pang'ono, alibe olo pang'ono. That's why nkhani zakuweruza mu mpingo zimavuta, nanga si mtsogoleri achita zomwezo, A- anena bwanji chilungamo kwa ena noma kuti awo mwachita mosamala kuyendera mwambi wa nkhuku ikapana chiwala imakadyera kutali umosokonezeka umosokonezeka Bwanji muzikhala mkhalidwe. Kundimvetsana okondedwa. Danger ndi imeneyi akuti adzakhala nawo maonekedwe aja. Koma mphamvu ataikana. Kunena kwina zoyipazo azikachita ali mu chani kodi? Mchalichi. Pazifukwa izi uwande. kuti apangitse kuti iwo amene ali kunja ayipidwe mtima mchalichiko zani muli asabweremo ngati akuyamba ndi opemphera ndiye mmati atani akunja apezepo olimbira mtima siliti ya mayi wa mvano imeneyi ndiye mmati hule atani okondedwa nkhope nkhope za uzimu apa kushawa nyimbo ya dolika inu inu

ngati akuchita awa mmati ine nditani mukudziwa enatu mumakhala choyimitsa kuti anthu asalowe mutchalichimo kamba ka khalidwe lanu amachita kukudziwani muwa mwana awo ine nthawi inake ndili ku chechi kwathu ah, chidakwa china chinandiuza hey, iwe kambusa iwe kambusa ine ndayima iweyo umalalikira ndimadziwa ine ndachimwa ndiudziwanso koma udzauza akhristu akowa mowa aukulitsa aukulitsa amangemo chati chakowa iwo ina a akhristu ake amapemphera "Ii, ndikutchulira mayina ndadamba kwaya mayina iwe wakuti timamwa naye wakuti isono wakuti ndena musiya kumowa ngati ufuna ukamuona tiye Ndachita manyazi okondedwa. Maina amene akutchula ndi a anthu odalirika. Utangowapanikiza ndifunseni kuti mmene mukuonekeramu ndi mmene mtima wanunso ulili. Tafunsani, tafunsani. Akachita dala zichete mwafunsebe. Chilungamo chanu chimenechi. okondedwa kodi woledzera uyuyu angabwere kutchalichi ngati ofunika atapereka uthenga na yesu amapanga ziripo ndi zomwezo angabwere kutchalichi mdyerekezi alipize kugwiritsa ntchito ife tomwe kutsekereza kuti ena asabwere That's why mauthenga olalikidwa ngati okondedwa kumangomvako mawuwa osaona zimene amachita poti ulendo wake wake Eh, umangomvako mawuwa osatengera za ine chifukwa tili ndi zofooka ngati mdziko lapansi ayisendesenese kanthu kene ndiyani mdyerekezi ali ndi pulani yonena kuti anthu adziwa ngati kuti zili bwino pokati mchani kwani

ane nyimbo zakenso mukati muone popeza sakhala busy ndi baibulo amangokopera kwa ena sizipereka uthenga wabwino tikaye mana uko kukenani kuti mana adakachira kukenani

Mawu aja adatenga m'Baibulo pamene Mulungu amaitana Samueli. Poti mukawerenga kuti Samueli samadziwa kuti Mulungu amayankhula bwanji. And mukati muone Samueli atayitanidwa adapita kwa Eli. Sadangomva adapita kwa Eli. Ulendo woyamba ah sindagwira. Kachiwiri se mpaka Eli adati. Ndi Mulungu akuitana uyu. Ukavomere.

aleluya tandimvetsani abale wanga mdyerekezi akufuna mukhale comfortable ati popeza muli ndi udindo mu church ngakhale mudzichita zoyipa kumwambaku simukalowayi mzinda woyera konse nkotsekeka kanthu koyipa sikangalowepo kuti pa nthawi yowawa tikamayika maliro ndi mavuto chisoni Kodi amene akumwalirawa akupita kuti? Ndidayikapo maliro ine oopsa kwambiri, mayi wolimbikira kwa mvano mbambande wapita. Nadabwa kuti nthawi ikungopita, maliro sitikuyika. Ndamva uthenga mafumu akuti abwera ndi abusa. Zochitika uku sindizo. Dzenje silikuzama madothi ochuluka. Titani kuti hey, tiye tikaikeni. Tikanyamule maliro tangoona adzukulu amayiyo akazi okhaokha ndi amanyamula maliro akulira. Abusa chilongosoko cha panyole osadandaula atithandizako tiike maliro. Ife tilalikira moyowa. mukhoza kubisa mmene mungachitire kaya mumatamba kaya ndinu oledzera ife nkhope zoledzera sizingasowe tapenya muno kaya sizingasowe utaona mukhoza kukhalabe mu mpingo mwinaso osakupatsani discipline koma tsiku lina maso ndi maso ndi yesu amene akanene zoonadi za moyo wanu tikhoza kuchita zambiri pakati pano mwapita kwa mamuna wina ndinutu mzima mukufuna kuti mukwatiwe koma mumapita kukachengetera boyfriend wanu ku Blantyre mukapita pachinayi muzibwera pachiwiri mukuyembekeza kuti lidzakhala banja amene funso langa ndi lakuti mukamusamalira kuyamba pachinayi mpaka na pachiwiri inu mumati mukuchoka wina satani kuti akubwera

Ndiye chimene ndikupempherera upeze Yesu namba 1 pamene banjalo lidzakutsata chifukwa naye ali chofoka chopusa chohonoka iweyo ndengani chavuto wamphunu ndiye mukapeza vuto kunja ndiye mwabwera mu chechi kudzaphatikizana ndi enanso ohonoka kale pali nzeru apo Mukudziwa, alipo ena ake adabwera ndi moto mu church ndi serious koma ataona mmene anzawo akufokera, adabwerera mbuyo zochitika ndikukamba inezi kumpingo kwinu wina walalikidwa mawu a mulungu wasiya utchimo wabwera mu church ndiye adamusankha pa udindo wa udikoni anzake madikoni anzake pomulandira kuti Tsono timatere, akatsinzina anthu aja timatenga zikuluzikulu zokhazokha ndikuziika thumba la kumbuyo ndalama zimenezo. Awa ali mbaso ali mbaso mchechi sikuchitika iwo ali comfortable popeza ndi mchani kwani ali mchechi. Funso langa ndi ili kwa inu usiku madzulo ano Kodi muli ndi choonadi chopita nacho kumwamba? Tafunsani pano, muli ndi choonadi chopita nacho kumwamba? Tafunsa, muli ndi choonadi? Chokalowa kumwambako. Now, kumalizira pa verse number 5 pali langizo lakuti anthu oterewa uwapewe. Ameni. utani nawo ukawadziwa awo amatero kunena kwina musawatengere mukaona ena akumenya mbwerera sikuti iwenso utani nawo kodi uchite nawo ayi be a different person anthu ambiri mmafuna kufanana ndi anthu ena ndipati ndinene anthu ena ake ameneno ali pansi pako ukalimbike kuti ufanane nawo atsike ndani iweyo Penanso Baibulo lili clear, usakangane ndi chitsiru chifukwa anthu oona sangasiyanitse. Sizingatheke. Ndiye inu muli busy kufuna kunena kuti mufanane ndi anthu ena. Ayi, mukapeza anthu ena akuchita zamasewera pamaso pa Yehova, musapange nawo chifukwa nthawi inati kodi yatha akukwanitsa malemba. And anthu ambiri amene akuchita zimenezizi mitu yawo idafa saganiza. amakamba chemwali kuti masiku ano chovala chikumakhala chakutha kale chizungu chake akuti dirty chichewa nyansi ndiye amapita kukagula nkumavala fashion ife akalekale ife timati ife ife odabadwa kalekale chovala chikathina umakaonetsa kwa nzako wina wang'ono koma masiku ano akumathina nchovala munthu wa ulemu wake kuthina nchovala ndiye akamayenda akukokera eh, akukokera. sumadziwa pano ena adapanga kupempha Sunday kuti ayi tidzivala tigule zitenje zotchinga kuti akazi asadavale bwera zo ine ndimabweza no bwerera kuvala kwa uhule uteti bwerera iwe ayi iwe ayi that's it bring it back ayi mukumwaza anthu kumwaza anthu kuku ubwino choonadi chimamasula ameni tikafika pa pointi yomanyengererana simupulumutsidwa koma ndikuwuzeni ndithu choonadi pandepande madzi satsukana choonadi udziwe udzikachita utadziwa kale tili masiku anji kodi otsiriza amene nkofuna kukhulupirira munthu msanga aleluya ndikupita kumapeto zija atchula zimene anthu azidzachita ndi zimene zawononga dziko lathuli for example anthu asamakonde abwino pakhala mtendere ndimati ndingonena alipo ena panopa akuvutika mwina ndi nkhani za banja nkutheka vuto si inu koma kuti mudziko muno anthu alipo sakonda sakonda bwino sakonda bwino dziko muno amati uchite cholakwika akuda uchite chabwino atani zoti akudazo ukhale wonenepa akunena ukhale wowonda akunena nde dziko muno uziyenda pansi makamaka azibambo azangawo ayenda pansi ngati chiweto eh, eh, eh, ugule galimoto wa sataniki fiti adapha abale wawo ndi mmene dziko limachitikira chanzeru chiyani sata zimene mamungalana kuti akunena now Mu nyengo ino ya masiku otsiriza, sizingatheke kuima pa choonadi ngati Yesu mulibe. Sizitheka. Sizitheka ngati muli ndi zake za Satana mwa inu, kuti mwa inu muli ziwanda, mungati mulimba. Sizitheka. Chifukwa chani? Mdyerekezi wonjezera giya pa machitidwe ake a zinthu. Masiku akale azibambo ndi amene amatsatira azimayi. lero lino azimayi amautema azibambo taima kuti zoti ife timakufunani simudziwa bambo ha izoti timakufuna iwe simudziwa bambo yesu ha ha mwali chocho bambo wacho zochitika masa muli gwaje mwene zochitika ina amayi ni muzapempherera azimuna anuwo kumana ni zinthu kunjaku komberizeni ndazi bambo enanso amene zero alibe amakakhala kumabawo zochita kumene kunkhani zokambira zokhazoka zopanda ndi mutu wake uwu ndi mmene maganizo ambiri olakwika omwe ali kuti akumachitikira umakambira naye kuli mbalitu mwa mphalatu ndinu half bachelor si muli ndi mkazi mmodzi ya ndinu half bachelor atamwalira amene uja mukakhala bachelor basi timakhala okonzeka kuti akafa uyu usachita usakumene mwana ungopita side b nanga upanga bwanji